ihe abịakwala ọdọ ma abịakwala ọdọ ụmụ ụka m na-achịtetụ ọnụ maka m chọrọ ka ọ ghọkwala ọka ka a manyekwala ya ọkpụkpa ma emegaghị ife onye ọdọ agụọ nke onye ọdọ um, mkpụrụ na-asị onye hụrụ ihuru ihu ime eko bụ nwa nzọbụrụ mama achọkwala m ịjụtụ ndị nwa ji anyị ọ ndị nwa ji m ee, ndị okewa ihe hụrụ ihu ya ma anyị bụrụ ndị ndị egwu ee, anyị bụ biko ee, ọrịa na ọrịa na because arasị na onye amaghị ebe e liri ozu na-aga ọkpa abọ nnara arịọ pụwa sị onye dị na board ha kwara efe ehuri ehuri ka ọ bụrụ ụka atụrụ anyị arị kpa ya onye dị n'ibe onye dị board mana na ibe kposi ya ọbara ihe kpanye ụka ọ ya pụsa na apụsa ya akpa ya atụtụrụ ya aka ma ọ ma atụtụrụ ya aka kapịrị nna m ma atụtụrụ ya aka sị m ka even ọ bụrụ arịdị ga-edu ya even ọ bụbara udo ọka ọ bụ ma ọ na-ekwu oge asụ ya na ekwu ya ọ bịa kpa ya ya pụsara bịa kpa ya ma ọ ma atụtụrụ ya aka sị ya ji ibe dị nlije kpa ya ụka ma ọ bụrụ ife mkpa ya doga anya ọ ka obi ji ibe dị nlije kpa ya ya ọ kpa ya ọwa jụ ya ajụjụ ya ọ sa ma ọ ma abịa ma akpa ya because arị ga ma ọnọdụ asị ọnụ ọ fụta ọkụ maka ụmụ hụrụ ihu hụrụ ihu hụrụ ihu hụrụ ihu ụmụ ibara eme oru kwana ya dị ss ha dị nọmba mana ife dị mbụrụ eme eme ha kwara ihe hụrụ ihu ha ghọọ issue ha kụkwala aka ruo ala maka ụmụ ndị adịghịrị mbụ mara ndị bụ onye bụ nna nna ọ bụkwara nna nna ụmụ ndị anaghị akpa ihe history wa ugbu a ndị ka a na-akụ aka aka nwa gburu apụsa na apụsa akpa ya ibe na-ada ya ụda akpara ma ogbukwe ma abụghị ndị ndị okewa ma ọsụmọsị gị ya ma gịnị gịnị ya bụrụ ma ndị abụghị ndị ndị okewa atapụ ya mgbe ya adụ because ndị ndị Okenwa ha mata mata anyị ma onwe anyị ọ bụrụ ịmaghị onwe gị ikwu nna gị ọ nna nna gị yọrọ akụrụ gị aka ọ ga-ajụ ese maka ọ naghị mara abụ onye rịa ma bụ ndị ma ma ma fa na-asị ndị Okenwa ndị na-agbụrụ isi ihu ha mere isi ma ọ na-atara ndị mmadụ uru ndị mmadụ ndị mkpụrụ atọ wabụrụ ya bụ kristi ụzọ anaghị akabawa adịgbo ị ga-ekweru echi ọma na echi akpawa agwa ọbụla ndị ndị Okenwa chineke ya wepụrụ ọbụla maka onye na ikwu okwu ebe ọba agbaghị okwu aka ara agbara okwu ụgha akpa ebe abụkwala laha ndezi akpa nwa ala laha ndezi etu ọnwa onye igbo baza wee pụọ gara akpa atụtụpụgo aka so ọ bụrụ onye o tetara anya ike a kwara ihuri unu banye ọnụ ibo kwụsị ọha kụnye aka ọkpa ya fa ọ gaa ishu ama nyara ịkpa ọ ya ife m nara achọ ibe bụ ọhụrụ m nara achọ watọ cause oke fe ka bụ ya gbuo ebe ọrụ ụka adịghị maka akụ na aka o nwe ndị na-efepụ ali fenta yes ụfọdụ na anara fainting a ya achọkwara wara mini oyi and akụgbu na akụ emebụghị ya ga achọ na wela nwa ọbụla oke ibe mara wuru ulu akpa ọgwa ibe ọ bụ at least ọ gara edome anya mgbe chief Egwu Ndukwo rabịa ya sị pam ngabịa na akpọ ka imezi ori ma ife onye ọrụ aghọ nke onye ọdọ ọ bụghị mgbe ọ bụghị abụọ ọ bụghị atọ after ọ Kalu chief Kalu Otisi rabịa ya Nke chief Kalu Otisi m abịataghị iko abịa ruru atụ iso ife m nna m aha sị ee ndị nwanne m ochie ka nọ ndụ aka m adịghị ya nwe ndị ta bụsi ụzọ ọ bụghị ife dum m ya ọ bụrụ m so ọ bụrụ m onye o doro anya ya ọpụsanụ ebe ahụ ka dị na hụ akụ n'aka ọ ya bụ ife ife that is n'ọdị sị a ga-achịrị nwunye ekpa gara ehuri ihuri ị na-ehuri ihuri amaghị ịkụ aka a ga-agba ife ta gaa lara abalị ekwe apụghị enyere akwa ikwu were akwa yes because ugbu a bụ mgbe ọrịa iwe ofu mfe bịa kwara gị aka kụfusiere gị aka ọ bụghị ugbu a mmadụ emeghị mụrụ onwere ebe ibe ibe abalị chagburu akpa ghara a- ezuzu efe a wụta wụta efe a ibe ụka adịghara ese ya ndị ife na ha eme plan ire eme kwakwa eze aja ọ bụkwara ọ bụ nke ndị elugu onye ndị elugu gwepụsarị anaghị ehuri ehuri ya unu aka nụ ya si anyị ndị na nụma eche izu a wụpụsara ya ekpe anyị akparịwara ememe anwụ anwa dị ndụ unu jere iche ọlọ ya tụgharịa ego dị oru unu ọhụrụ na-achọ mmadụ dị ulu egwe ị ga-agụlọ ọ bụghị ihe ibu ụka adịghara ese ya gbogbogbo na gefe hụ akpagharị hụrụ ihụrụ ịhụrụ ihụrụ ihe ya chọpụ akụ akụpu aka ekwe na ekwe na ada elugu ndị elugu na-anọkọ ụfọdụ na-anọkọ n'ọchị cause ndị adịghị mbụrụbụrụ ndị elugu ndị- ndị- juru ebe hụrụ atụ na epepepe ihe nna ya bịala ma banye nfufe ebe banye asara ya akpa ego na ahịa ndị eze arakwa etu gara ebu onye ọbụla kwalasa akwa onye ọbụla kwanyere onwe ya ugwu onye chọrọ ịkpa ya ụka ya ọta ha ọnụ ike kpa ya ụka nwa ezere akpa ya n'ụka nwa eze adịghị eme ọnụ bebebe ezere akpa ya n'ụka ọ bụghị ebe ụka adịghara ese ya gbogbogbo ebe ha na-akpa ya ọkọ mmadụ mmadụ mmadụ unu kpọrọ unu prince prince prince prince that is eh, na mgbe m na m naghị asị mmadụ kpọ m prince hara adị na ya wee jee lụta ji ozugbo anyị na-ekpọ m prince m asị wa gwudo doziere wa cause nweghị ife m ji ya eme enete m ya nete m agba akwụ ya lere bọọlụ ọ pụsaghị elugu adịghị mma ọ mma na akpali ụka elugu but nweghị ife m ji ya eme ma ọ bụghị echi sị mmadụ mmasị nna kama m ejere gụrụ ya bụ ebe a mụsara ya ikwere ite ma amakwa ife m na-ara eme ma ọkwa ife m ji onwe m eme prince prince prince prince ara ịkọ ra atụ ndị kezi ya bụ yara ndị aka ga-ezi ya bụ unu rikpo ka ezi ife unu ma ihe mmepuo plan lee unu lee unu ji eme sustain ndị eze cause ndị ife na ha achọ izu ya na ọkwa ya but sị m ojinugu mee ya anyị na ha achọ even ọ bụrụ ndị ife na anụ ife ụmụ ife dịrị efe a mkpa ya ụmụ ife dịrị ebe ụmụ bekee asụrụ ebe esi ọbụla ogiri ndị a ndị ọdụ na ha achị ya apịa ya lega ọkpụkpọ gị elu were atụ okpogho ife eze ahụ ma ọ pụrụ ma court ya ma summons ya then for that shanye ndere echekwanụ but sị ọ bụrụ o nwe onye filiri ni o nwe ife o filiri ndị ọrụ ibe ezi ya ezi ori ya na ndị abụghị ezi ya ya ọ pụsa apụsa ọ nụtaghị ya ike nwa eze ara na-atụ egwu udo ọgaranya ha emepụta ma eze anya ọ bụ o nwe onye kasị na ya ọ bụ prince ike dịta ya ụka ọlara ga-abụ prince asọghị ifere aghụghọ ọlara ga-abụ prince ọra bịbụ ụka adịghị ọkpekpegharị nwa eze ọra atụ egwu ka eze atụ egwu ịkpa ya ụka o rula n'omume ọ ịbara adịbụ prince izu udo ọka bara ya bụ nke ya ọba abụghị government ma adịghịrị ka ya ịma because o nweghị uru ọ baga mma ife dum ọha ọ bụ ife ọsụ ga bụ sụrụ adọlafu mkpụrụ azụ ra abalị ya ra akpa ya ezu ori ezu unu ori ọ bụrụ unu bụ nụ prince nsi ọnụ lege mụrụ izu ya rabụ nwa kpanta ntọpara ya onye bụla prince sa na ebe ahụ bịa kpa ya ụka si taa onye si gị nyụọ ọbalị ọ bụghị na arịa ya ọ bụghị ife meghị na prince ị nọgara amarara azụ ndị nna gị ọkpa elu elu isi gaa na gbuo afọ gaa ka bụrụ ezi nwata ọ mebụrụ ezi nwata mee egbugo mee nwụ unu jee dogbuo alị unu jee dogbuo onye ọbụla gbara ọgwụ ya ṅụọ onye pilikwanụ na ya ọdịbo efe ara hụrụ ihuri ya ọ pụsa nọkpa ya unu bụ ndị eze anaghị atụtụrụ na gị bunu ga-akpa ya ajụ unu ajụjụ na-asa onye ọrịa bịa nọtụ ya akụ n'aka ya ruo akwa ya ruo alị onye ọbụla kwara onwe ya nye emegharị onye ọbụla kwara onwe ya nye emegharị amata mata mkpụrụ mata mata elugwu o nweghị efe enweghị otu o nweghị onye amaghị ibe ọsa ha na-eleghị ọ ga onye ọbụla kwaziere onwe ya ugwu kwara nsị ara kọsa efe ara bụ ere eghere ga nsị a na-agba afọ onye ọbụla na-ara nsị for nothing

ha ma aka bịa baru na ofufe ọjọọ unu ọ bụ ife ife ife ife alajitara onye na-aba ya ma gị na-eme ma abaghị ya jenu duga na ọdịbo jenu duga that is onye ọbụla gbara ọgwụ ya ṅụa and let me tell you people efe ara gwọtọ gwọtọ ya ọ dịla o nwe onye anaghị emeli ife o nwe onye anaghị emeli ife na bụghị araghị ejibuga power government eme ife agba ọsọ ọ bụghị enwe kpọrọ ife anyị eji agba ọsọ o nwere onye ọdụ 20,000 ndị ife agba ọsọ ozugbo mkpụrụ mụrụ ndị dịla obodo mmanụ wa chọọ agba ọsọ ozugbo mkpụrụ ọ naghị abawa ọ naghị abawa wọ naira ọ ra-edepend onye ị mara ya na ị ga-amara ya somodịla bụ before government ọ bụ erusa ma ndị army ọbụla eji eje edefend ndị ndị nwe nke ya ndị dịtị ama ma ọsụmọsị ya ma nke na ya ọ bụrụ ozu wụsala ra alị ya ọ bụrụ ndị nọ ndụ gbagbulara ọsọ ọkpụ onye afọ onye ọbụla kwalasa o nweghị onye ọ dịrị mfe o nweghị onye ọ ka mfe adịrị arị mara akpala udo na-eji adị onye ọbụla ra-agba ihe ọ na-agbara anyị kpukpuru ree ya elu elu ọ maka onye ọjọọ ya ọ kara onye mfe those that live in a glass house they throw stones wa ra-ethrow you stone ọtụtụ ndị ara anyị kpukpuru amụlari fún amụ mkpọrọ kwụsị nere akwara onwe ugwu ara anyị mọzọ a ra-euse unu nara ebiliburulego ewu rakpọ nwunu prince ife ahụ bilibili ka ife ọlege prince rakpa ya ga ekpe gwa prince re cool down chee echiche use thinking faculty ra-ama mgbe epushiga ya mgbe epushiga ya around ra-ama mgbe kwesịrị step into onye asa fela abịa ba prince abanara gị ụgbọ lobby gị gasa Lagos abịa agba gburugburu ekporo